m ma-asị ya n'oyibo before m sụbazie ya n'igbo maka na ndị ichie ana-anụrọ oyibo um, what I'm about to do is invocations

So in all my incantations, I'm going to communicate with the language of the gods. Ekene m gị Chukwu na-ebitere m ọtọ ndị ichie si m nwa nwa anyị edozikwere gị ọsị m chọọ ọsọ ọbara ka m jide n'aka ka m wee tuo gị afa si na m etuo gị afa ikolo mmụọ ọkwa n'obi gị ka anyị nọ n'aka gị ka m si wee malụ mkpọka mkpọka ewu ọbịa m narị ndị ichie nọ na mkpọka na ekenele m unu aja ana mkpọka ekenele m unu ife mere Nnewi o ji bụrụ ife ọ bụ mmụọ mere Nnewichi o ji bụrụ odo mmụọ mere Uruagụ o ji bụrụ ọka aka mmụọ mere Otolo o ji bụrụ ife ọ bụ mmụọ mere iru na anọ Nnewi ji wee bụrụ ọka aka si na nkenele unu ọfọ n'ihi Nnewi ji wee bụrụ isi na nkenele unu nna m Ezemewi ọkịka Ezemewi na nkenele gị m tuo afa tuo afa tuo afa tuo nne m Anaedo si na nkenele unu ife mere igbo ji wee bụrụ odogwu na nna ekenekwa m unu ọkwa na ọsọ ọbụla ka m ji n'aka na-ekene unu mụ na-emere m amaka sị na m bịakwa nwanne m nwoke bụ sotekwa bụ igwe si ebe nsi bịa osi igwe wee sị m bịa bịa bịa osi biko kene ka anyị gwa ụwa ife enyi anyị ji wee karịsịa si ya na-ede ebe ibe ahụ ọsị mụtụ ibe azụ na nsi olu si ya na-ele ahụ ka ọsị ya dọta ebe ọsị sị na anyị bịara taa si na ife niile bịara taa na ọ ya adịla unu na mma aha m bụ maazị dibia oji nkụzi eme ọjị aka ji ọba arụ ụgbọ na na sị na arụ ụgbọ onye so mgbe ebe ije enwe wee kene gị gị bụ arụ ụgbọ onye isi alụsị dị be nna m kene gị ogbu obi nne nwaanyị mmụọ na-enye nwa kene gị arọ abụ ofufe Iyi Ọjị na obodo kene gị arọ ụmụ aja kene gị Iyi Ọjị na ndụ ọda mmiri ọjọ kene gị aja ana ukwu na ndụ otu mfio na ụmụlụ m bịa mmiri na ụmụ ya judo nka na Nanka Otutunzu na Aguleri Otutunzu na Igbariam eze nwaanyị sọbalị kene gị nne nwaanyị okoro nne nwaanyị na-emere m oke ife arụmanụ ka mụọ dị n'ikwu nne m na nkenele m tinye nne dị n'ụmụanụka na nnewi na nkenekwere gị na ọmba mba abụrụ ibie a na-egwuri egwu ọnwụ na ajọ ọfịa nkene mmụọ ajọ ọfịa nnewi dugbu na-eme mgbọ ee igbigbi imi na-atụ egwu ndị ekwensu ndị ekwensu na ekenele m unu ọrụ ọbara gị igbo ekwensu ọ sị gị gbachara m ya ka nne ya na ntị odi na mgbagbu ndị eli ọsị ntụ oge ama bụ ndị aka abụ bụ ndị ichie ndị agali ululu ndị agali ululu atụlụba sị unu bịanụ ndị niile nọ n'ichite sị unu si etebe nwa akpọrọ ya kpọọ ebie nsị gị biko keneghị chi ụwa mụ debie n'ụlọ nwa igwe mma keneghị nna tụrụ ime m onye dịkasị igbo keneghị nna m isi ọma nwoke bụ chukwu isi m fụrụ anya n'ụwa sị unu bịa kene na o lu mgbe anyị ji eme mmọnwụ ọ nwere onye na-aya ịnyanya bịara ebe a taa anyị site taa gaba ịnyanya ya ebe n'ebe ị nọ n'ọnụ dibịa ka o ji adị ile unu si mara bụ ife niile m na-eme ka nsogbu unu gaba sị unu ma mesi satifiketi ndị ise ntọ ya na-ekpọ na unu eme m ka ọ bụ dibịa m gụrụ kemikal injiniarịn tụ na-ekpọ isi m were mebe mmọnwụ m were ya gwọwa ọgwụ ọ bụ ọgwụ ka anyị na-agwọ sị unu mmụọ na-ebere m amara na anyị emewe na kemikal mee na mgbọrọgwụ na ọ ya pụtara anyị ife ife ọ ya bụ m were aka nri gọọ aka ekpe gọọ ama marọ nke ọ ya eji wee lee ma na-eburu ya n'aka ike nga si na ife ọ bụla ị na-agba anya mmiri taanị ka ọ ya abịa n'isi njedebe ọnụ dibịa bụ ọnụ mmụọ ọnụ akashi bụ ọnụ nna ya ba ife ndị mere i ji si mmiri n'asaa agụ n'asaa wee bịa n'ụwa taanị ka ọ ya abịa n'isi njedebe agbọghọ ruo ịnụ di ọ ya anụta di mana ọ bụ ego ka a na-agbala okorobịa mma nwoke bụ agali ovu mana iji enwe agali na-abụ i wee nwe ife i ji eme n'aka ị nwekwara ọrụ aka ndị na-enwerọ ọrụ aka ọ ya abịalụ m taa anyị ya bụ aka n'ọrụ aka ka ịba ụlọ sị biko mmụọ mụ na ya na-eme amara nekwe na o lu mgbe anyị ji eme mmọnwụ oru mmụọ na nnụ mmụọ bụ ezi mmụọ nke na-ege kene ụbụ amụrịba na oke ọfịa ebunutubula agụ sị unu si n'elu oke ọfịa ka unu si ete mmụọ mụ na ya dị na mma sị unu bịa kene oru mmụọ na nnụ mmụọ niile nne nwaanyị ji aba ugwu ji aba jide ebube amadiọha ọzụzụ kamanụ ndị edede ekwensu na ụmụ nsị gị bịa ife dị n'ana ka ozuru si ete kene ajana ukwu na ndo ma akpụzi ogbugbo onwe m nsị ga arụ ofu onye gị bụ arụ obudo obudo obudo ọ dịka ọma ngwa agwụ ọ bụ ọ dịka ọma ngwụta ọzọ chukwu na ọnụ ya n'olu ya dịgokwa nkọmite kata ma ọ dụrụ ihe dịrị ya agwụzi iri nke na-eribere ewe ndiri olu otu ọnụ ya a sị chukwu na ọnụ anyị ọ- ọkụ anyị amanyụzi anyụ kata ma ọkụ anyị anyụ anyụ eburu jeneretọ mmadụ zi chukwu ngọcha ọfụma agọ iru ntụ okenye ọ nwere ka ọ dị si biko na nwoke na nwaanyị nọ n'ime anyị ndị nugolugbo otu ya na-ekenye okenye na otu okenye ife anyị esi na mụta nwoke mụta okenye mụta ndị ichie ndị ya n'ụwa bịa wee nọkwara mee ka ife na-esi ike wee dị mfe mmụọ mụ na ya dị na mma nne m ibe a ka e wee too m ivele mmemme

n'obodo a na-akpọ na ndo nsiri ya na o nwere mbọsị a pụta onye a na-akpọ anya dị egwu bụ nwaada m wee sị o nwere onye na-eke ike dị ka ya pụta sị o nwere onye o nwere ọgwụ ya kụba wee sikwa nne ewu onwe nwoke na ebe ọnwekwara enwere ọgwụ ya kụba na zuru oke na m abịagokwa wee na-ekwuwa biko nna asị unu ka anyị si kwuru ya sị o nwere onye amosu na-achọ wee bịa na ọnwa n'ọnụ mmụọ ka ọ dị adị ile a sị na amosu nwa ya ebe taanị ọ bụrụ onye ọgwụ agwọrọ agwọ na-enye nsogbu n'ọnụ dibịa ka ọ dị adị ile ọgwụ ahụ ya ebe taanị ọ bụrụ ọgwụ dị na ana na-enye nsogbu taanị ka a na-eme ka ọ baa n'isi njedebe biko sị na mmụọ akụ eri dị n'ime anyị ka o si n'ebe anyị nọ pụọ ọgbọ na udo leta eleta biko mmụọ na-eme amala letakwa na ụmụ gị ma ele anyị amala nwoke na ibi era bụ n'okwu ọnụ usoro biko na-ekwere nwoke na-enyere nwoke anyị nwoke adịghịkwanụ ka ọ ya adị na m ayọrọ unu ego na unu enyego m ya ana m ayọrọ unu nwa na unu enyego m ya ibe nna ya ozi m ka anyị dịte ndụ aka ka anyị wee mezuo ya mana mmasị nụ chi m ana m ekwu ya na amasị na igwe ka nwa na ọgbọ masị nye m na-ajụ abịa si enyi na emeghe site uwe ozu m kwudo na eli ozu m mana gị bụ chi m ka ebele ya eme ọnụ mee ka anyị jesi ije aje gaa ya nka ana m asị gị bụ chi m m nọkwa ụwa ọzọ m na-ebere ihu ndị ichie bụ sị unu ekwe ibe niine m na ya dị na-enwe odogwu alụsị niine m na ya dị na mma ọra alụsị na ọra mmadụ m na ya dị na-enwe odogwu sị unu ekwena onye a na-ekiri ekiri ada acha ntụ ntụ anya niile na-ada n'isi ahụ ya adapụ n'ebe anyị nọ ọ bụrụ ndị kwuru okwu asị na anyị yi enwe mmeri anyị yi enwe mmeri anyị yi enwe mmeri ife ndị bụ anya nna dị na-eme gị n'ebe ị nọ taanị ka anyị na-asị na ọ ya aba n'isi njedebe ezikọla ụmụ ọ ya abalị ife niile ma ọ ya adị ka ọ dị mfe mana ọ dịrọ mfe a sị site taa gaba a na-atụkwasịrị gị ndụ n'elu ndụ ọ fọrọ gị cheta ife ya emenwu ife ya emenwu ya mere a sị gị biko sị gị biko kene nkụ iji eko mmiri amakwana ya ọ bụ iji aba akpata mmanụ akọna n'ime ya. mana ntị ya dịrọzi nsị na biko na ntị ya anụkwana ibe a na-aralụ ka ogbu ata na mụbụ ọnụ ọwa kpụrụ ọkpụrụgwọ dịka mgbe ọsụkwụ igwu ya ejebe etete ya ejebe igwu ee a mụọ nwoke ya bụrụ nwoke a mụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị sị biko ụmụ nwaanyị luolu ịnụ di taanị ka m na-abụ ife sị na unu ama anụ di ọnụ ana m agọzi unu n'ụbọchị dịka taa gọzie unu na eke gọzie unu na oye gọzie unu na afọ gọzie unu na nkwọ taanị bụ nkwọ ka m na-asị na ọ ya akpọtala anyị ife ọma ikuku ndị mmiri ji eme odogwu sunu bekele ka ọ pụtala anyị ibe ụkpọ n'oge ibu ikuku iwe mee ka ire niile bụ mma ndụ ka ọ wee dị n'ime anyị ana m agọta ndụ n'ebe anyị nọ n'eke ana m agọta ya n'oye ana m agọta ya na afọ ana m agọta ya na nkwọ a sị na ọnwa ọhụụ ya atọgburu ibicha ọkụ ibe anyị ji agba abacha mmanụ akọ na n'ime si mmụọ na-emelụ m amala nekwa na ama n'ọnwa nke isi ka anyị na-eme anya tu nneka na amala kwuru mee ka ọ pụtala anyị ikpe isi mma ọsọ ọbara ka ndị a na-osu ụgwọ ọsọ ọra nke ọ bụla ọsọ na mbụ ka ọ pụta m n'anya sị ife niile e kwuru ka ọ dị mma si na ele anyị kwuru ka ọ ji adị na eke na oye na afọ na nkwọ n'afa chukwu na ndị ahụ Tukwanu m ife adịgo